onye ọma m afọ ọhụrụ ọma lekwa na akụkọ ndị hiri ụdụ n'izu ụka a onye kọpụtara ya bụ m Ọsọndụ Chukwuebuka onye minista na-elekọta isi obodo ala anyị Nyesom Wike agwala ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na isonye pati APC apụtaghị na ha ga-enweta mmeri n'ọkwa nke ugboro abụọ ha n'ime afọ 2027 Peter Obi ekwupụtala n'eze wara awa ugbu a na ọ ga-azọ ọkwa onyeisiala n'ime afọ 2027 mana ya agaghị abụrụ onye ọbụla osote onyeisiala n'ihi na ya nwere nghọta na ọmụmụ ihe banyere ọchịchị gọọmenti karịa ndị ọzọ nke gụnyere onye isi ala Tinubu Nyesom Wike ekwuola ugbu a na pati PDP nwere ike ha agaghị azọ ọkwa n'ime afọ 2027 n'ihi ọnọdụ ọjọọ nke ọchịchị ndị ndu ha ma gwa ha na ha chewe ihe ịzọ ọkwa onye isi ala n'ime afọ 2031 ọ gara n'ihu gbakwunye na esemokwu nke dị n'etiti ya na Siminalayi Fubara abịabeghị na njedebe ndị omekome kpa egbe nọrọ taa tọrọ ndị njem mmadụ isii nke gụnyere onye kwọ ụgbọala ahụ n'oge ha wakporo ụzọ awara awa Nsụka gawa Adani na ọchịchị kansụl Uzo-Uwani nke steeti Enugu ndị njem mmadụ atọ gbalagara ma rie mbọmbọ onye ọkụ ọkpọ mba UK nke bụ nwafọ ala anyị Naijiria Anthony Joshua gbanahụrụ ọnwụ taa n'ime steeti Ogun n'oge ụgbọala ya zutere ihe mberede okporo ụzọ n'ụzọ awara awa Lagos gawa Ibadan mmadụ abụọ nwụrụ pịị ụlọikpe nọrọ taa nụrụ mkpesa ebubo iri na isii ụlọ ọrụ EFCC mere megide Malami nwunye ya na nwa ya nwoke Abubakar Malami onye bụburu onye atọni jeneral nke ala anyị ka a na-ebo ebubo ikwucha ndụ m ego Omoyele Sowore adụọla ọkụ ọkpọ Anthony Joshua ọdụ ka ọ kwụsị ịkpa ụrụ ya na ndị ndu ekperima n'ala anyị bụ ndị desara ala anyị n'ọnọdụ ọ dị ugbu a nke na n'oge gbata gbata apụghị ịhụ oche ndina strecha ụgbọala ihe mberede ambulans ya fọdụzie nke ụgbọelu ihe mberede ambulans onye ọkaiwu mba US Riley Moore ekwuola n'eze wara awa na mba US ka ga-awakpo ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu site n'ikuku n'ogbe niile ha zochara onwe ha n'ime mba Naijiria Onyeisiala Tinubu ekwuola hoohaa na iwu ụtụ ọhụrụ ahụ ga-amalite n'abalị mbụ nke ọnwa Jenụwarị afọ 2026. N'ọzọ dịka ibe ya, ụlọ ọba ego ndị dị n'ala anyị ga-amalite ụtụ naira iri ise kwa puku naira iri ọbụla gbagoro elu ezipụrụ. Omoyele Sowore ekwuola ugbu a na ụzọ awara awa Lagos gawa Ibadan na-egbu mmadụ ruru iri asaa ruo iri asatọ kwa ọnwa ọbụla site n'ihe mberede okporo ụzọ ma ihe na-ebute ọnwụ pasentị iri isii n'ime ihe ndị na-anwụ n'ime ihe mberede ahụ bụ enweghị ngwa ndị eji azọ ndụ n'okporo ụzọ ahụ ọ gara n'ihu kọwa na ụlọ ọrụ road safety kama inwe ngwa ndị eji azọ ndụ n'oge gbatagbata mberede na ha na-anọchibido okporo ụzọ na-anapụ ndị na-akwọ ụgbọala ego n'ike ka ọ dị ugbu a Peter Obi gụnyere ụfọdụ ndị isi okpukpo ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ime mpaghara South East nọrọ taa kwupụta n'ime steeti Enugu nsonye ha sonyere pati ADC ndị so n'ọgbakọ ahụ gụnyere Emeka Ihedioha Sinetọ Ben Obi Victor Umeh Tony Nwoye Enyinnaya Abaribe Sam Egwu Onyema Ugochukwu na ọtụtụ ndị omeiwu etiti onye isi oche ha David Mark gụnyere Aminu Tambuwal nọ n'oge mmemme ahụ Gọvanọ Alex Otti ekwuola na Peter Obi gwara ya na ya ga-apụ pati Labour mana ya onwe ya agaghị eso pụọ pati Labour. Mba Mali na Burkina Faso emegwarala mba US ihe mere ha ma machibido ụmụafọ mba US ịbanye n'ime mba ha gụnyere mba Afrịka ndị ọzọ ndị machibidoro ha ịbata n'ihi na emee m emegwara abụghị ihe ọjọọ onye isi ụlọ sineti Godswill Akpabio enyela ndị ọkaiwu ya ntụziaka ka ha kpọsa akwụkwọ ikpe mkpesa itoolu o mere megide ndị kwutọrọ ma boo ebubo ụgha megide ya n'ihi ka ụkọchukwu jiri kwuo okwuchukwu n'ụka mbụ nke afọ ọhụrụ a bụ nke metara ya n'ụzọ dị ọgọ na mkpụrụ obi ya aka na-achị steeti Plateau Caleb Mutwang agbaala arụkwaghịm pụọ pati PDP ngalaba pati ọzọ nke pati ADC ajụọla ịnabata Peter Obi dịka onye otu ha ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu awakpola otu obodo n'ime steeti Kebbi ma gbuo mmadụ asaa n'abalị bọtara afọ ọhụrụ dịka ha wakpokwara otu obodo n'ime steeti Plateau ma gbuo mmadụ asaa n'abalị bọtara afọ ọhụrụ a ndị otu nkwado Peter Obi The Obidient Movement ekwuola na ha ga-anọgide n'ime pati ADC ya bụrụgodị na Atiku Abubakar bụrụ onye nwetara mmeri iji aha pati ADC zọọ ọkwa onye isi ala n'ihi ka a si aka onye okpu ugbu a n'asọmpi egwuregwu bọọlụ otu egwu bọọlụ Chelsea achụpụla Enzo Maresca pụọ n'ọkwa onye ọzụzụ ha ugbu a otu jikọtara ụmụ akwụkwọ n'ala anyị NANS na mkpirisi bekee amalitela atụmatụ ime njegharị iwe n'ihi iwu ụtụ ọhụrụ ahụ nke malitere n'abalị mbụ nke afọ a ha kwupụtara abalị iri na anọ nke ọnwa a dịka ụbọchị ha ga-amalite nke ahụ gbaa gburugburu ala anyị onye isi oche ọhaneze ndị Igbo sinetọ John Azụta Mbata akatọọla Nyesom Nwike n'ụzọ dị ọgọ maka ikwu okwu ndị bụ mkparị nye ya ma chetara Nwike na ya kwụrụ ụgwọ akwụkwọ ma nye ya nri tupu ọ bụrụ onye ọ bụ taa aka na-achị steeti Plateau Caleb Mutwang esonyela pati APC ugbu a kepụkepụ na-erute ụlọ ọrụ anyị na-akọwa na onye ụkọ Chris Okafor arịtuola n'ọkwa onye isi ụlọ ụka Grace Nation Worldwide dịka ọ rịọchara mgbaghara abalị ole na ole gara aga a ga-echeta na nwunye ya n'oge gara aga Bessem Okafọ boro ya ebubo na n'oge ọ lụrụ Chris Okafọ ọ chọpụtara na ọ lụọla nwunye n'oge gara aga bụkwa na ebubo ọtụtụ mmekpu nke mere ka ọtụtụ ndị mmadụ kpọọ oku ka ọ rịtuo n'ọkwa ya ma rụtụ aka na ọ bụghị onye ụkọchukwu n'ihi na Chukwu apụọla n'ụkọ ya mba US agwala mba Iran na ya bụrụ na ha egbuo ndị na-eme njegharị iwe ọzọ na ha ga-abata ịzọ ndụ ndị na-eme njegharị iwe ahụ a ga-echeta na ụnyaahụ bụ Tọzdee ndị na-eme njegharị iwe mmadụ isii ka e gburu ọgwụnụ bụ akụkọ ndị hiri ụdụ n'izuụka a sonyere anyị na YouTube Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na akụkọ n'asụsụ Igbo